ee abụ na ị chọọ ịkpọru aha m n'isi abụ m okoro mark ogbonnaya mana mark ahụ etufugo m ya etufu ọ bụ aha ndị bekee ya bụ abụ m maazị ogbonnaya maazị ogbonnaya bụ aha m abụ m onye na-ede asụsụ igbo dịka unu si wee mara ana m ede igbo ede ana m edetu edetu ebe ọ dị ukwuu ana m emekwa ọtụtụ ihe na-adị iche iche n'asụsụ Igbo abụ m onye na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo ọ bụ ihe a ka eji mara m ndewo so um, we know you are the pioneer of Igbotic.net ebe a na-eti asụsụ Igbo mmọnwụ eh? ebe a na-eti ya gwoo gwoo gwoo gwoo gwoo so um, gịnị mere ị chọrọ imepe Ọnụkwube TV dịka m si kọwaa na mbụ abụ m onye eji ide asụsụ Igbo wee mara edere m ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche ee ana m anụ na asụsụ Igbo na-anwụ anwụ na asụsụ Igbo na-anwụ anwụ ọ bụrụ na i lezie anya ọ bụ eziokwu asụsụ Igbo na-anwụ anwụ n'eziokwu ma abịa lee ya anya asị n'ezie n'ezie ọ bụ na o nweghị ihe e mere gbasara asụsụ Igbo oge na-abịa mgbe agaghị anụzi na enwe ndị na-asụzi Igbo ọzọ ọ bụ nsogbu ọ bụ ya mere m ji wee chee eche sị emeela m ọtụtụ ihe dị iche iche edela m akwụkwọ emeela m ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche iji kwalite asụsụ Igbo mana ọ ka fọrọ dịka ụwa na-agazi na ịntanetị ugbu a eh? ụmụaka na-etolite etolite ọtụtụ ndị amaghị ka esi agụ Igbo ma ha nwere ike nụ anụ kiri ekiri maọbụ ihe ndị ọzọ dị iche iche iji mee ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ iji mee ka akwalite asụsụ na omenala Igbo ọ bụ ya mere m ji mepe Ọnụkwube TV ọzọkwa ihe ọzọ mere m ji mepe Ọnụkwube TV bụ achọrọ m ka ihe gbasara Igbo dị onye ọbụla n'egbugbere ọnụ ọ dị onye ọbụla na mbọ aka eh? ọ dịkwa onye ọbụla na mbọ ụkwụ ọ bụ ya ndewo so um, ka ndị um, mmadụ ga na-eme expect like what should we be expecting from this Ọnụkwube. Oh, Ọnụkwube TV ga-etisa ebe niile nnọọ ihe anyị bịara ugbu a anyị abịaghị igwu egwuregwu anyị kwadoro akwado wee bịa eh, i nezie m anya eh, ị ga-afụ na eh, nwoke adịla n'ụdị anyị bịara iti asụsụ Igbo mmụọ ị ga na-atụ anya ya bụ otu ihe ị ga na-ahụ ị ga na-ekiri akụkọ ụwa ya bụ news n'asụsụ Igbo anyị ga na-agụpụtara gị news ihe na-eme eme na mba ụwa gbaa gburugburu ihe na-eme n'ala Igbo anyị ga na-agụ ya n'asụsụ Igbo hmm? nke a bụ otu nke ọzọ bụrụ akụkọ ifo dị iche iche akụkọ mbe eh, akụkọ ifo ka ndị nwa bekee kpọrọ folktales eh? anyị ga na-akọrọ gị akụkọ ifo ihe gbasara mbe ihe gbasara enyi ihe gbasara ụmụ anụmanụ n'ihi na akụkọ ifo dị n'ụzọ atọ hmm? ihe na-eme n'ala mmadụ ala ụmụ anụmanụ na ala ndị mmụọ ihe ọzọkwa ị ga na-atụ anya ya bụ ee eh, ihe gbasara omenala dị iche iche a na-emegasị n'ala Igbo ya bụ different cultures omenala dị iche iche na-eme n'ala Igbo ihe ọzọ ị ga na-atụ anya ya bụ akụkọ ala dị iche iche history history ihe anyị bịara ime ebe a abụghị igwu egwuregwu anyị bịara ịkụzi Igbo ọzọkwa bụ asụsụ Igbo ọ bụ na ị maghị ka esi asụ Igbo eh? ebe a bụ ebe ị ga-anọ mụta ka esi asụ Igbo n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ ị ga-amata ihe ndị dị iche iche ị kwesịrị ịmara gbasara ndị Igbo ọzọkwa bụ egwuregwu ee i che na anyị bịara ebe a ụlọ akwụkwọ e, eji eme anyị ga na-egwu egwuregwu ee anyị ga na-apịa Johnson ịghọtago a ga na-eme ihe ga na-akpali onye ọbụla obi ụtọ n'ihi na asụsụ Igbo atọka anyị bịara ịkụziri ndị mmadụ ihe anyị bịara ime ka ndị mmadụ mata ndị bụ ndị Igbo ọnụ kwube TV agaghị agbachi nkịtị n'ihe ụfọdụ na-eme o ọ ga na-ekwu okwu ọ ga na-akọwasị ihe dịgasị iche iche na-eme n'ala Igbo nakwa ebe ndị ọzọ dịgasị iche iche ya bụ e nwere ọtụtụ ihe ndị dị iche iche ị ga-atụ anya ya ọ karịrị akarị eh? ọ karịrị aja dị n'ala ngwa na-ege ntị ihe ị ga na-eme bụ ngwa gaa na e YouTube channel anyị ọnụ kwube TV hmm? pịa aka n'ebe anyị dere subscribe ị ga-ahụ ya dị ka mgbịrịgba bere kpenge kpenge kpenge pịa aka ebe a kpekem ka ọ ga-abụ ọ bụrụ anyị akụnye ihe ebe ahụ ọ dabata n'ekwentị gị kpakarara gị ekirie ị gakwa na ee Facebook page anyị ọ bụ na Instagram page anyị ọnụ kwube tv ya ka gị ahụ ebe ahụ ya na i soro anyị na-ahụ ihe ndị dị iche iche ndị a ga na-eme wetuo obi ala ị bịala ka i si wee bịa anyị ga na-ahanye gị ihe ahanye ka oge na-aga ị ga-ahụ ọtụtụ ihe dị iche iche ga-eme ka asụsụ Igbo wee na-atọ gị ụtọ ngwa ndewo nwaanyị ọma ya gaziere gị Thank you for Ah, imeela imeela ndewo Ndewo. ndewo jisi ike o